liom anois le píosa comhrá a dhéanamh mar chuid de Fhéile Bhealtaine de chuid Aonach Mhacha, tá Aonghas Lambkin, a Aonghas, cad é mar atá rudaí leat. Tá, tá rudaí fíor-mhaith liom, go raibh míle maith agat. Táim ar an tslí 'na bhaile, as déidh dom seal a chaitheamh san Afraic. Fíor-mhaith.
Bíonn siúlach scéalach i gcónaí. Bíonn, bíonn tú i gcónaí ar an bhóthar, de réir cosúlachta. Agus sula dtéann muid isteach, a Aonghas, insan obair shuimiúil a dhéanann tú, do dhaoine nach bhfuil aithne acu ort, abair linn píosa beag faoi do shaol agus faoi d'óige.
Ar dóigh. Go raibh maith agat. Ok, bhuel, rugadh is tógadh mé i mBéal Feirste istigh sna hochtaidí agus yeah, d'fhreastail mé ar naíscoil agus bunscoil Phobal Feirste so is dóigh gur sin tréimhse suimiúil a bhí ann ag gluaiseacht ó iarthar go, sorry, ó deisceart go hiarthar na cathrach, chun dul ar scoil gach lá. I ndiaidh sin, d'fhreastail mé ar Choláiste an Lagáin, scoil idirchreidmheach, agus is cinnte gur thug sé sin saghas dearcadh ar leith dom. Agus is dócha gur lean mé leis sin leis an dá rud agus d'fhreastail mé ar Ollscoil Dhún Éideann agus rinne mé céim sa Léann Ceilteach. Agus d'oibrigh mé leis an nGaeilge leis le Gaeilge na hAlban leis ar feadh cúpla bliain. Ach i ndiaidh sin, tugadh deis dom. Cuimhin liom thú Is mó Gaeilge na hAlban a chuala mise tusa á labhairt nuair a bhí tú ar an ollscoil. Agus rud amháin a shíl mise riamh anall, a Aonghas, go bhfuil suíomh ar dóigh ag Coláiste Lagáin thuas ansin ag amharc síos ar Bhéal Feirste. So, bhí tú ar Choláiste an Lagáin, chuaigh tú go dtí an ollscoil i nDún Éideann, rinn tú an Léann Ceilteach, agus eh, cad é mar a chríochnaigh tú suas insan obair atá idir lámha agat anois? Bhuel, is dócha, d'oibrigh mé leis an nGaeilge, leis an nGaidhlig ar feadh cúpla bliain, is dóigh, ach ansin tugadh deis dom dul thall chun na Síne agus théis dom cúpla iarratas airgid a scríobh, mar atá, you know, ábhar atá coitianta go leor sa saol ina bhfuilmid. Tugadh deis dom thall ansin obair le cúpla comhlachtaí agus ansin rinne mé sta, internship, leis na Náisiúin Aontaithe i mBeijing. So is dócha go, like, so, ar an bhunús sin gur, gur thos, you know, go ndeachaigh mé i, i dtreo na hoibre sin agus mé ag obair le teifigh sa tSín uh agus teifigh ó chuile chearn den domhan, caithfidh mé a rá. Bhí mé ag breathnú amach ar cén dóigh a bheinn in ann dhul chun na tíortha sin chun breathnú ar cén fáth go raibh orthu um, tíortha s'acu féin a fhágáil. So, sheol mé an iomarca iarratas thart agus faoi dheireadh thiar thall fuair mé obair, obair dheonach leis na Náisiúin Aontaithe ach ar tuarastal, agus cuireadh chun an Chongó mé.
Fíormhaith, agus deirim é sin i gcónaí le daoine atá ag teacht i mo dhiaidh, daoine óga gur chóir dóibh smaointiú ar a gcuid ama a ofráil mar oibrí deonach agus ní bhíonn a fhios agat cad é a thiocfadh as sin. Agus cad é, luaigh tú an tSúdáin Theas. agus chuala mé thú ag caint ar an raidió go raibh tú ar cuairt i mBurundi fosta. Is cinnte go bhfuil do saol suimiúil agus tá mé cinnte go bhfuil sé dúshlánach go maith. Ach cad é an rud is fearr leat faoi do chuid oibre, a Aonghus?
So, agus mé ag obair thar lear leis na Náisiúin Aontaithe, an rud is fearr liom, gan dabht, ná like ná dul i ngleic le le muintir na háite agus go háirithe muintir, na daoine atá i lár an aonaigh, mar a déarfá, maidir le leis na deacrachtaí atá acu. So an an obair atá agam ná labhairt le le na daoine atá i mbun cogaidh, so na na fórsaí míleata agus na grúpaí armtha, agus an. Agus an cur i láthair atá á dhéanamh agam ná cén chaoi gur féidir leis na cumainn charthanachta agus na Náisiúin Aontaithe dul i mbun, dul i mbun oibre ar na deacrachtaí atá ag daoine. So, caithfidh muid ár gcuid oibre a mhíniú dos na daoine seo. Tá na daoine seo atá a aird dírithe ar cén chaoi a bhfaighidh siad bua ar ar pé pé ghrúpa atá siad ag troid ina ina aghaidh. Ach caithfidh muidinne léiriú cén fáth go bhfuil obair s'againne tábhachtach, cén fáth gur cheart dóibh muidinne a ligeáil gur cheart dúinn muid you know ligeáil ligeáil linn agus ag dul ar fud na háite chun freastal ar na daoine. So is dócha sin like na comhráite sin like, Labhraíonn muid faoi chúrsaí staire, labhraíonn muid faoi chúrsaí cultúrtha, labhraíonn muid faoi cén fáth go bhfuil daoine ag troid in aghaidh a chéile agus ansin déanann muid iarracht díriú ar isteach ar cad iad na rudaí atá de dhíth ar na daoine atá ag fulaingt agus i gcónaí like buaileann muid le daoine atá an-chrua you know déanann you know déanann cogadh sin do dhaoine ach déanann muid ár ndícheall um, saghas, go you know go spreagfar iad chun smaoineamh like cén Cad a dhéanfaidh muid leis na an iomarca daoine atá agus iad i gcruachás?
Yeah, tuigim duit, agus cruann cogaíocht an croí gan aon dabht, agus tharla sé sin i dtír bheag seo againn féin, a Aonghuis, agus luaigh tú cultúr ansin Agus mar a chonaic muid san Iaráic, san Afganastáin, nuair nach dtuigeann fórsaí an cultúr, cultúr na tíre ina bhfuil siad, is níos mó damáiste ná na buamaí ag titim Sin olc go leor, ach nuair a stopann na buamaí agus na gunnaí, tá ceist faoi chultúr agus slí bheatha, na ceisteannaí go léir a bhaineann le daoine agus, Is na daoine bochta sa lár a fhulaingíonn don chuid is mó. Na saighdiúirí, síníonn siadsan suas le bheith ag troid, ach ní shíníonn na gnáth-shaoránaigh. Agus, a Aonghus, cén cén ghné den obair shuimiúil seo a dhéanann tú is mó a thugann dóchas? duit. Mar bíonn muid i gcónaí ar lorg dóchais insan domhan seo agus in amanntaí is féidir leis an domhan seo a bheith duairc go maith. Cén ghné de do chuid oibre is mó a thugann dóchas duit?
you know eagraíonn muid na cruinnithe seo leis na daoine atá i gcumhacht agus de ghnáth tá muid ag iarraidh like an an an méid oibre atá á dhéanamh againn a mhéadú chun a níos mó daoine a a chuidiú so tá muid ag iarraidh dul isteach go baile úr go ceantar úr agus ansin so agus sin a dhéanamh tá caithfidh muid míniú cén fáth go bhfuil muid ag iarraidh dul ann, caithfidh muid like cúrsaí slánda, anailís a dhéanamh ar chúrsaí slándálaíochta agus ansin is dóigh go mbriseann tú thar líne a thugann sa, a thugann sa an deis duit go bhfuil sé de chead agat go mbeidh tú sábháilte agus tú i mbun do chuid oibre, em taisteal ó áit amháin go háit eile agus na rudaí atá ag tabhairt, atá tú ag tabhairt leat ná. bhfuil maidir leis na grúpaí go léir atá muid ag obair leis, tá muid ag tabhairt uisce glan, tá muid ag tabhairt seirbhísí sláinte, tá muid ag tabhairt dídean, bia is a leithéid de sin agus is dóigh gur é sin rud atá an-dóchasach fá dtaobh de, go bhfuil tú in ann saghas an suíomh a athrú, ní iompar bunoscionn, but in áit nach raibh seirbhísí ar fáil, tá tú in ann seirbhísí a ath-thosnú agus déanann tú sin de réir mar a nó de réir an teagmháil a dhéananns tú le daoine eile, de réir an taighde a dhéananns tú agus tugann tú céim chun cinn achan uair a éiríonns leat.
Yeah agus luaigh tú seirbhísí agus tá tú ag trácht ar sheirbhísí bunúsacha a ndéanann muidinne talamh slán daofa gach lá. uisce. greim le cur i do bhéal. dídean, rud nach mbíonn ar fáil i dtíortha ina bhfuil cogaíocht, nó cuid de na tíortha ina mbíonn tú féin, a Aonghus. An mbíonn éadóchas ort

dul chun cinn ar bith déanta agus ar bhealach faillíonn éagsúla d'fhéadfá a rá go bhfuil rudaí ag éirí níos measa. So go leor go leor de na comhthéacsaí seo tá muid ag caint faoi cogaí nach nach stopann agus agus tá sé saghas glactha leis an saol idirnáisiúnta gur sin an dóigh a bhíonns muid ag déileáil leis an tír go mbeidh sé i gcónaí mar sin. So gan gan dabht stopann rudaí. ó am go chéile. But an deacracht atá againne ná go bhfuil barraíocht tíortha faoi chogadh le ró-fhada an lá, like Siria mar shampla, agus níl an dóchas le feiceáil go bhfuil na fórsaí áirithe atá ag troid ansan, you know, go bhfuil siad in ann teacht le chéile agus, you know, réiteach a aimsiú. Agus tá mé cinnte go bhfuil cumhachtaí eile ag tacú leis an dá thaobh leis na tíortha éagsúla atá ag troid ó thaobh airm de, ó thaobh airgid de agus ar an drochuair, a Aonghus, oireann sé do roinnt comhlachtaí agus do roinnt tíortha cogaíocht a choinneáil ag imeacht agus tá mé cinnte go mbíonn eagla mhillteanach ar na gnáthshaoránaigh atá gafa sna tíortha seo. An mbíonn eagla ort féin agus ar do chomhghleacaithe?
Déanann muid an iomarca obair ar chúrsaí slándálaíochta. So déanfaimid ár ndícheall an réiteach a dhéanamh ionas go mbeidh muidinne ann you know ag cur seirbhísí chun cinn nuair nach bhfuil an cogadh ag tarlúint thart orainn. Agus sin an rud atá you know suimiúil faoi chogadh, ní hé go bhfuil sé ag tarlúint i gcónaí i ngach aon cheantar. Like um bogann sé thart cé go bhfuil na himpleachtaí fós ann agus fós le feiscint. De ghnáth tá muid in ann like am a aimsiú. nuair nach bhfuil, nuair nach mbeidh, troid ag tarlú. Agus déanann muid sin de réir teagmháil díreach leis na grúpaí agus na, grúpaí armtha agus na fórsaí míleata. So, mar gheall go n-oibrím ar an ábhar sin agus mar gheall go mbíonn an cinneadh, nó go mbíonn mar pháirt den chinneadh chun, you know, misiún a chur chun cinn nó fanacht cúpla lá, is dóigh go dtugann sé sin saghas, you know, deis dom smaoineamh faoi na rudaí seo agus, Mar gheall go bhfuil mé mar pháirt de, go dtugann sé sin muinín dom. Ach gan dabht ar bith, tá na, you know, tá na dainséirí amuigh ansin agus tá daoine atá i mbun mo chuid oibre-sa, tá siad ag fáil bháis gach bliain, ag an, ag an leibhéal domhanda tá na, is dóigh go bhfuil na céadtaí, idir dhá agus trí chéad, measaim, daoine ag fáil bháis agus iad i mbun na hoibre seo. So ní hé, tá na contúirtí ann. Ach ag an am céanna, saghas, tugann sé ar bhealach suaimhneas duit, má tá tú féin i gceannas ar na cinnithe atá tú ag brath air, tugann sé sin saghas níos mó, yeah, níos mó muinín duit ná leanstan ar aghaidh leis an obair. But cinnte go bhfuil, you know, daoine atá, tá siad ina suí in ospidéal amháin agus níl sé de chumhacht acu, you know, bogadh. Just, you know, tá siad ag suffaráil agus ansin tagann an, you know, tagann an choimhlint chucu agus, you know, caithfidh siad siúd leanstan ar aghaidh leis an obair. Ach le, le mo chuid fhéin, le mo chuid oibre féin, toisc go bhfuil mé i mbun comhordú, de ghnáth bogann siad amach, bogann muid amach nuair a éiríonn rudaí ró-throm. But dar ndóigh ní féidir leis na saoránaigh ó na, ó na tíortha fhéin é sin a dhéanamh. Tá sé, tá sé truacánta agus ó, ó, ó tháinig ann don chine daonna tá cogaíocht ag dul ar aghaidh ach sa lá atá inniu ann, ins an aonú haois is fiche, shílfeá go mbeadh ceannairí an domhain agus, eh, na tíortha, na tíortha atá níos forbartha ar a lán dóigheanna eile, shílfeá go mbeadh siad ábalta cuidiú deireadh a chur le cogaí. Cad é is féidir le ceannairí an domhain a dhéanamh, a Aonghus, le stop a chur leis na cogaí seo?
Is é an deacracht atá acu, ní hé sin an obair ná an príomhsprioc atá acu. Is dócha tá siad siúd faoi bhrú chun cúrsaí eacnamaíochta féin, comhlachtaí féin acu a chur chun cinn. So, cé go bhfuil an iomarca cruinnithe á eagrú acu, cé go mbíonn teagmháil ann idir na tíortha difriúla, cé go bhfuil na Náisiúin Aontaithe ann mar struchtúr chun tíortha a thabhairt le chéile chun ionas go mbeidh siad in ann na rudaí seo a phlé, an deacracht atá ann ná nach bhfuil, go bhfuil, you know, líon na ndaoine ag ardú gach bliain. Tá méid talamh atá ar fáil, tá sé ag ísliú you know leis an leis agus an agus an domhan ag téamh suas agus mar sin de tá achan rud faoi bhrú, achan duine go léir ag brú na rudaí sin chun cinn agus sa deireadh thiar is sna háiteanna na fault lines mar a déarfá, is sna háiteanna sin atá na cogaí seo ag tarlú agus an titim amach ná nach bhfuil muid in ann teacht ar réiteach na faidhbe. Nó feiceann muid go bhfuil Siria á phlé acu i Nua Eabhrac beagnach gach lá, ach ag an am céanna níl na mórthíortha in ann teacht ar réiteach fá dtaobh de toisc go mbraitheann siad go gcaillfidh siad, más ea go dtugann siad you know deis nó go gcaillfidh siad siúd amach agus go mbainfidh you know namhaid s'acu.
agus tá sé ag dul ar aghaidh bliain i ndiaidh bliana agus tá tá gach cosúlacht ar an scéal nach féidir leis an domhan lena n-iarrachtaí go léir ach beagán cuidithe a chur ar fáil ach is is fiú go mór dúinn go léir an beagán cuidithe sin a chur ar fáil. An bhfuil téamh domhanda go mór chun tosaigh maidir leis na fadhbanna ins na tíortha seo ina bhfuil cogaíocht agus ina bhfuil bochtanas agus trioblóid de gach sórt.
Nó cinnte go bhfuil, agus mar a dúirt mé cheana, ar taobh amháin tá an méid talamh á ísliú againn toisc go bhfuil na farraigí. ag ardú agus go leor daoine díbrithe as tithe s'acu mar gheall ar sin. Agus ar an taobh eile tá an talamh féin ag fás chomh tirim nach bhfuil daoine in ann maireachtáil ann. So go leor leor cearn den domhan, áiteanna a bhí daoine ag maireachtáil gan stró faoi láthair nuair, seachas go bhfuil siad ag fulaingt nó go bhfuil siad ag fágáil. an talamh sin agus iad ag gluaiseacht go dtí áiteanna eile agus cinnte go bhfuil go bhfuil sé sin mar you know mar pháirt den fhadhb so tá sé sin ag cur brú ar an méid talamh atá fágtha agus é sin ag tosnú cogaíonna tá an iomarca daoine ag teacht isteach chun na cathracha agus iad ina chónaí eh. sna ceantracha bochta agus an iomarca dífhostaíocht. Agus chomh maith le sin, tá daoine, nó tá an frustrachas chomh mór sin go bhfuil daoine ag iarraidh tíortha s'acu a fhágáil agus tá siad ag iarraidh, tá siad you know ní sásta ach glacann siad go gcaithfidh siad an iomarca a fhulaingt chun tír difriúil a bhaint amach. You know agus feiceann muid, tá na daoine seo ag caitheamh dhá, trí bliain istigh i gcampaí ar imeall na hEorpa ar you know ar an ar theorainn na Stáit Aontaithe agus tá siad sin, cé go bhfuil na, an comhthéacs sna campaí chomh dona sin, tá siad sásta é sin a fhulaingt in áit fanacht, fanacht san áit a bhfuil siad. So gan dabht ar bith, tá, like, tá muidinne ag iarraidh ón, ón domhan níos mó airgid bliain thar bliain chun freastal ar na daoine atá, atá ina ngá, mar a déarfá. Agus. Agus sin an treoir atá á thógáil againn. Níl aon rud ag cur in iúl dúinn go stopfaidh an treoir sin. Agus muid tar éis an phaindéim, bhuel, ní hé go bhfuil muid tríd, ach tá dóchas ann againn faoi láthair go bhfuil muid in ann níos mó a dhéanamh. Agus gan dabht, tiocfaidh sé sin, le linn níos mó téamh domhanda arís eile, agus muid ag úsáid na heitleáin arís, ag úsáid an. Ag úsáid an carr agus ag déanamh achan rud mar a bhí. So cé gur chaith muid an tréimhse, you know, chaith muid bliain ag smaoineamh fá dtaobh de na rudaí seo, níl ár gcultúr athraithe ionas go, you know, go mbeidh laghdú ar an méid carbón atá curtha amach againn agus ar an méid guail atá in úsáid againn. So sin, tá na deacrachtaí romhainn agus níl, níl, níl na struchtúir atá againn, níl siad láidir go leor déileáil leis sin. Níl, níl, agus tá, cluineann tú faoi pholasaithe nua ach tá, tá an fhadhb againne anois, mar a mhínigh tú ansin, ach na polasaithe atá ag na tíortha saibhre, baineann siad le dhá scór bliain nó leathchéad bliain isteach. san aimsir atá le theacht ach tá athrú, athruithe bunúsacha de dhíth anois agus níl fhios agam cén uair atá muid ag dul a éisteacht leis an domhan seo is againne atá ag iarraidh teachtaireachtaí láidre a thabhairt dúinne mí i ndiaidh míosa agus tá muidinne ag argáil faoi rudaí nach bhfuil tábhacht, nach bhfuil an tábhacht chéanna leo agus tá creatúirí bochta ag fulaingt. Tá eagla orm, Aonghus, go mbeidh orainne san iarthar, más maith leat, fulaingt níos mó go dtí go n-athróchaidh muid béasaí. Bhuel, cuidíonn le, Tá fadhbanna go leor againn, a Aonghus, agus tá tú féin agus do chomhghleacaithe ag déanamh bhur ndícheall. cuidiú, dóigh ar bith is féidir ach cén tír is fearr leat? Diomaite d'Éirinn, ar ndóigh, cén tír eile is fearr leat mar is cinnte gur thaistil tú thart cuid mhór?
Caithfidh mé a rá gur thaitin sé go mór mór liom a bheith i Vítneam, chaith mé bliain go leith ann b'fhéidir thart ar thart ar 10 mbliain ó shin, mar a tharlaíonn sé, agus bhain mé an-sult as. Like, rinne mé mo dhícheall an teanga a fhoghlaim. Bhí obair shuimiúil agam, bhí mé in ann taisteal thart, bhí an aimsir go hálainn, bhí na daoine an-chineálta, agus. agus leis sin bhí solúbthacht ar leith leis an saol, agus seans nach bhfuil sé seo rómhaith a rá agus muid théis a bheith ag caint faoin méid carbóin atá ag stealladh amach againn, but bhí gluaisrothar agam agus bhí mé in ann gul ar fud na háite agus you know do deiridh seachtaine nó díreach nó díreach amuigh le haghaidh lae nó agus an na féidireachtaí a thug sé sin dúinn. like toisc go raibh an aimsir i gcónaí go maith, ní bheadh sé fuar, bhí muid in ann gul eh you know áit ar bith a raibh muid in ann gul. Em leis sin bhí yeah bia álainn eh you know tír tírdhreach álainn agus caitheamar like tá agus suim agam eh i gcúrsaí cogaidh leis you know like bhí ana-shuimiúil breathnú ar na suíomhanna fár ar a throid inar troideadh an eh an cogadh ar son Vietnam eh le na Francaigh i dtosach agus ansin na Meiriceánaigh so tá tá na tá an stair go léir thart chomh maith agus tá tú in ann don chuairt cuairt a thabhairt ar na háiteanna seo. So, you know, thaitin sé go mór mór liom seal a chaitheamh ann agus cinnte go smaoiním faoi faoi dhul ar ais arís. Tá neart de na de na hÉireannaigh, like bhí mé bhí mé ag imirt peil Gaelach ansin chomh maith agus tá an tá an foireann fós ag dul. Tá neart de mo chairde a you know a phós daoine áitiúla agus ansin tá siad tá siad fós ina chónaí ann. So yeah braithim go agus cad mé á seoladh tá is as is so go beirt de mo chol ceathracha is as like is is as Vietnam iad cé go bhfuil siad á thógáil ag mo uncail agus aintín. So tá ceanglaithe difriúla ag baint leis sin agus you know Nuair a bhí mé amuigh ansin, bhuail muid lena chéile agus thug sinn turas le chéile. So, go leor leor ceanglaí difriúla. Mholfainn go mór mór le le duine ar bith dul ann. Yeah, bhuel, is cinnte bheadh Vietnam ard ar mo liosta go cinnte, ach tá an taobh eile de m'intinn ag rá nár chóir domh liosta fada áiteachaí a bheith agam má tá mé ag iarraidh a bheith cairdiúil don timpeallacht. D'amharc mé ar ar chláracha doiciméid ar Netflix a rinne, sílim, Ken Burns ar an chogadh i Vietnam agus caithfidh go raibh 20 uair a chloig ann ach bhí sé an-chumhachtach agus d'fhulaing na daoine ansin, a Aonghus, sa chogadh agus ag an deireadh thiar thall níorbh fhiú don chogadh. Níor bhain duine ar bith agus bhí siad ag troid ar mhaithe le úinéireacht a bheith acu ar chnoc. agus ní raibh an cruc de dhíth, ní raibh ann ach cineál teoiric ach bhí daoine ag fáil bháis agus go leor de na saoránaigh ag fulaingt fosta. Cén duine is mó, a Aonghus, a spreagann tú ó thaobh na hoibre a dhéanann tú mar tá go leor glórthaí inspioráideacha le cloisteáil maidir le dul i ngleic le cuid de na fadhbanna a luaigh tú ach cén duine is mó a spreagann tú féin maidir le do chuid oibre? So nuair a bhí mé féin ag obair sa Chongó, d'oibrigh mé ar an éigniú atá ag tarlú ansin agus tá fear mór dochtúir as an Chongó a oibríonns ar an rud céanna, agus rinneadh doiciméad fadúda an fear a athdheisíonn mná agus so is dochtúir is ea é, surgeon, agus an obair a bhí aige ná, cúnamh a thabhairt, cúnamh leighis a thabhairt do mhná th'éis dóibh éigniú a fhulaingt. So, Denis Mukwege is ainm dó agus you know fuair sé an duais Nobel mar gheall ar a chuid oibre. But an rud atá ann, you know like is duine, is as an cheantar é, bhí deiseanna aige, an iomarca deiseanna aige dul thar lear, you know fuair sé cuid dá chuid oiliúint thar lear, but chuaigh sé 'na bhaile. agus ansin you know chuir sé ospidéal le chéile, tá tá cúpla imeachtaí difriúla ar siúl aige agus cé gur cuireadh a shaol i mbaol you know an iomarca uair mar a tharlaíonn sé, leanann sé ag dul agus déanann sé obair atá chomh tábhachtach, chomh tábhachtach agus feiceann tú na you know sa Chongó tá sé ana-dheacair do dhaoine teacht ar ardchaighdeán leighis. Agus ansin bhí seisean sásta you know dul thar lear, ardchaighdeán a fhoghlaim agus teacht thar n-ais agus na seirbhísí sin a chur ar fáil do mhná bhochta atá th'éis you know cuid de na rudaí is measa ar domhan a fhulaingt. So um you know ardfhear is ea é, gan dabht.
Sin an chosúlacht atá ar an scéal ag éisteacht leat agus is dócha go n-aontaíonn muid nach mbíonn ciall le cuid mhór den chogaíocht atá ag dul ar aghaidh ó thús ama, ach taobh istigh den easpa céille, den mhire seo ar fad, sin gné amháin a tharlaíonn go ró-mhinic, an lámh throm a leagan ar mhná nach bhfuil ar mhná agus ar chailíní agus ar pháistí nach bhfuil ábalta iad féin a chosaint agus tá rud éigin contráilte leis an chine daonna nuair atá sé sin ag tarlú ar fud na cruinne áit ar bith a mbíonn cogaíocht ach go háirithe, agus níl aon tír, is dóigh liom, a bhí páirteach i gcogadh mór saor ó locht, ón locht áirithe sin. Agus táimid ag teacht chun deiridh anseo anois, a Aonghus, agus tá sé an-suimiúil a bheith ag éisteacht leat, agus is dócha go mbeidh gnáthdhaoine ag amharc ar an agallamh seo, nó ar an chomhrá seo. Cad é is féidir leis an ghnáthdhuine a dhéanamh. An rud is éifeachtaí is féidir leis an ghnáthdhuine a dhéanamh le cuidiú éigin a thabhairt don obair atá tú féin agus do do chomhghleacaithe ag déanamh. An rud atá nua-aimseartha, bhuel, b'fhéidir nach bhfuil sé chomh nua-aimseartha sin, but tá an iomarca daoine ag dul amach, agus chun cúnamh a thabhairt do dhaoine agus iad ag obair lasmuigh de na heagraíochtaí móra seo. Like, tá sé feicthe againn faoi na Náisiúin Aontaithe agus faoi na cumainn carthanachta móra go bhfuil you know daoine contráilte laistigh dófa agus daoine atá ag déanamh damáiste agus déanann sé sin damáiste don chlú agus don cháil atá ar na heagraíochtaí seo. Ach feicimid ag an am céanna go bhfuil an iomarca daoine Ag dul thar lear leo féin, i ngrúpaí beaga. Agus é seo feicthe agus daoine ag dul go Gaza, daoine chun cúnamh a thabhairt dos na teifigh atá sa an fharraige an Mediterranean, an fharraige Mediterranean. Agus déarfainn go bhfuil, ní hé go bhfuil achan duine in ann teacht ar dhuine mar seo, is é, you know, eh, é i mbaile s'acu nó gar go leor leo. But is é an rud is tábhachtaí ná an caidreamh a chothú leis na daoine atá ag iarraidh dul amach agus an cúnamh a thabhairt agus an cuidiú a thabhairt dóibh siúd. So déanann sin saghas ceangal pearsanta idir tú féin agus an duine atá ag dul thall. Like tá cúpla Éireannaigh atá ana cháiliúil mar gheall air. But más ea go bhfuil ceangal díreach agatsa le duine eile atá thall, ag tabhairt cúnamh díreach do na daoine atá sa chruachás seo, déarfainn go ndéanann sé sin níos maith, níos mó maitheas duit féin, go dtugann sé tuiscint agus cur amach ar cad iad na na deacrachtaí atá ag daoine. So tá sé, agus chomh maith leis sin, do na daoine seo agus iad ag. you know ag freastal go díreach ar na daoine atá you know atá aimsithe acu, is dóigh go bhfuil sé níos níos fiúntaí agus níos éifeachtaí an t-airgead a chaitheamh ar an bhealach sin. Like lig do na rialtais, muidinne, a an t-airgead a thabhairt do na heagraíochtaí atá againn féin but déan ceangal pearsanta idir well tú féin like más más ea go bhfuil an féidireacht agat but um you know faigh greim ar dhuine atá thart ort, agus tá an iomarca dófa ann, atá ag dul thar lear chun an obair seo a dhéanamh, agus fiafraigh dóibh siúd cén cuidiú atá de dhíth. Agus in amannaí, airgead. Cinnte, minic go leor sé airgead atá ann, ach chomh maith leis sin, tá muid in ann saghas an scéal a scaipeadh agus you know tac a thabhairt ar an bhealach sin chomh maith. like, tá an iomarca ómóis agam do do na daoine a dhéananns an obair sin, like, tá daoine ag fáil go bhfuir, you know, go bhfuil, tá mise íoctha, íoctha go maith, but tá daoine eile ag, atá ag dul thar lear, obair dheonach a dhéanamh, an iomarca á fhulaingt acu agus, ehm, agus más ea go bhfuil muidinne mar phobal in ann cabhrú leo, cinnte go mbeidh, ehm, you know, go gcabhróidh sé sin leis na daoine atá ag fulaingt.
Gan dabht. Tuigim díreach an rud atá tú a mhaíomh ansin mar tá, tá, bíonn daoine in achan phobal a thuigeann cad é atá le déanamh nuair a bhíonn géarchéim ann agus thiocfadh leis na daoine sin a gcuid scileanna a thabhairt chuig pobail in áiteachaí eile ó thaobh leighis, ó thaobh oideachais, ó thaobh tógáil scoileanna, tochailt toibreacha agus a leithéid. Agus luaigh mé, a Aonghus, go raibh muid ag teacht chun deiridh. Tá an ghrian ag scoilteadh na gcloch anseo i gcathair Ard Mhacha

tagtha. An bhfuil Féile Bhealtaine mór ar radar Angus Lambkin? So, mar a dúirt mé, threastal mé ar Ollscoil Dhún Éideann, agus gach bliain i nDún Éideann bíonn féile ollmhór eagraithe ag na Págánaigh. Agus mholfainn do na héinne dul ann, like tá, cuireann siad seó mór ar siúl, an iomarca, cuireann siad an iomarca rudaí trí thine, bíonn daoine clúdaithe le, le paint agus ag damhsa agus ceiliúradh, bíonn go leor drumaí, go leor ceol i gceist. Agus like níl 'fhios a'm cé chomh, you know, cé chomh cruinn is atá sé maidir le rudaí traidisiúnta a bhíodh á dhéanamh fadó ach is ocáid ollmhór é chun na rudaí seo a cheiliúradh. Agus bhí sé suimiúil toisc go n-oibríonn mo dheirfiúr ar rudaí idirchreidmheach in Albain agus rinne siad siúd imeacht ar na mallaibh faoi na págánaigh agus cén meas atá ag an chuid eile den phobal orthu agus go mbíonn deacraíochtaí acu agus an mbíonn fuath ag daoine dófa agus sin rud a bhí siad ag rá nach raibh go leor daoine ag glacadh leo go raibh siad beagáinín maslach fá dtaobh dófa. Agus chuir sé sin, so chuir an dá rud sin i mo chuimhne agus mé mé ag smaoineamh faoin ábhar seo. But déarfainn go bhfuil sé, you know, go bhfuil sé tábhachtach na na hathruithe seo a mharcáil agus muid ag, you know, ag breathnú ar na séasúir agus iad ag, ag tiontú isteach you know isteach sa sa samhradh agus chomh maith leis sin go smaoiníonn muid ar na daoine a a bhíodh ag ceiliúradh na rudaí seo like so you know you know go leor tinte cnámh agus go leor cnoic in Éirinn atá saghas cáiliúil maidir do na rudaí sin so más ea go bhfuil you know grá againn don tír grá againn don stair agus um agus grá orainn againn do dhaoine atá fós ag ceiliúradh Ar an bhealach seo, go gcaithfimid meas a bheith, go gcaithfimid meas a bheith againn dófa agus chomh maith leis sin, más féidir, páirt a ghlacadh ann. Sin a bhí mé díreach ag smaointiú, mar agus mise ag fás aníos Bhí drochimpleachtaí leis an fhocal sin 'págánach', ach ní amharcaim ar ar 'phágánaigh' mar dhrochdhaoine anois ar chor ar bith. Má tá rud ar bith fíor, tá. na págani a bhíonn ag ceiliúradh na bhféilte tine seo ar nós na Bealtaine, bíonn siad i dtiún leis an dúlra agus i dtiún leis na heilimintí agus tá tuiscint mhaith acu ar chúrsaí timpeallachta agus bíonn siad amuigh faoin aer. Tá teachtaireacht mhaith, is dóigh liom, acu dúinn. Ar tháinig tú trasna ar ar dhaoine i dtír ar bith eile ag déanamh rudaí speisialta ag tús an tsamhraidh nó ag Féile na Bealtaine?
Sin sin ceist an-mhaith. Tá an. You know, tá an iomarca daoine ann, you know, nach gcreideann i definitely, you know, i gcreideamh, um, you know, idirnáisiúnta nó oifigiúil, nó rudaí mar sin. Um, I guess, tá mé ag smaoineamh cad iad na, na féiltí, uh, nó na, I guess, na hócáidí cultúrtha. Ní, ní dóigh liom, níl rud ar bith ag teacht isteach, istigh i mo chloigeann. Ach, um, is dócha an rud atá ag teacht isteach ná gur, de ghnáth nuair a bhíonns, féile. Tá rud éigin, an míniú atá acu ná, cé go bhfuil sé bainteach leis an gCríostaíocht nó rud eile, go bhfuil rud éigin eile taobh thiar dó. Agus is dócha go gcuireann sé sin inár gcuimhne nach raibh, you know, go raibh creideamh ag daoine sular leaindeáil, you know, na creidimh mhóra i bhfeidhm agus go raibh, you know, tábhachtach, tábhacht. bainteach leo siúd agus go gur cheart dúinn breathnú orthu féin mar you know is linne an stair sin go léir seachas gur linne pé stair atá atá maoinithe ag na na mórinstitiúidí seo. Yeah.
Bhuel, is léir go bhfuil Féile na Bealtaine speisialta do na tíortha Ceilteacha agus ba chóir dúinn meas a bheith againn ar na féilte sin, Samhain, Lúnasa, Imbolg, Bealtaine agus sílim, in Éirinn, a Aonghus, go bhfuil. daoine ag pilleadh ar na féilte sin. Tá rud éigin ag múscailt, ag athmhúscailt i ndaoine. Agus an mbíonn tú, a Aonghus, ag caint i nGaeilg mórán na laethanta seo? áit ar bith ar dhroim an domhain nó le do mhuintir sa bhaile go fiú. Ní chomh minic is ba mhaith liom ach díreach an seachtain seo rinne mé agallamh le Raidió na Gaeltachta agus agallamh eile le Raidió na nGael. Maidin inniu bhí mé ag caint le daltaí ollscoile i gColáiste Mhuire. Agus ó am go chéile bíonn scairt gutháin agam i nGaeilge. Labhair mé Bhí cúpla uair inar labhair mé Gaeilge agus mé ag obair le Éireannaigh eile thar lear so ní hé nach dtarlaíonn sé nach mbuaileann tú le daoine ach is breá liom Twitter, tá, bím ag tweetáil as Gaeilge agus is dócha go go ndéanann mé mo dhícheall coinneáil suas le you know mórghluaiseachtaí is a leithéid trí Twitter but gan dabht bím ag dúil go mór le teacht 'na bhaile agus tá súil agam nuair a thiocfas mé an uair seo go mbeidh saghas you know solúbthacht de shaghas éigin ann agus go mbeidh muid in ann bualadh le chéile agus go mbeidh an craic againn arís eile. Bhuel, a Aonghus, tá eolas áirithe agam ar an obair a dhéanann tú agus tagaim trasna ort anseo agus ansiúd agus ar na meáin shóisialta. Is cuimhin liom go mór tú i d'fhear teanga nuair a bhí grúpa ag Gael Linn thall, is dócha go raibh muid i nDún Éideann, agus bhí tú féin i d'fhear idirtheanga idir an Ghaeilge agus Gaeilge na hAlban agus bhí tú an-chumasach ag dul dó, thig liom tú a fheiceáil anois ag caint ar na, na, na míoltógaí a deir, a deirim féin ach bhí tusa, meanbhchuileag, meanbhchuileag, sin an, an focal agus bhí, bhí tú á rá chomh minic sin gur thit an phingin sa deireadh go raibh tú ag caint ar

Cad iad. Sin, is cuimhin liom tú sa Ghaeltacht agus ní raibh tú ar an ghasúr is measa a bhí againn sa choláiste. Inseoidh mé an méid sin do gach duine, ní raibh tú ar an ghasúr is measa ach bhí gasúraí an-trioblóideacha againn. Cad iad na cuimhní. cinn atá agat ar an tréimhse a chaith tú sa Ghaeltacht?
Bhuel, cinnte gur thug múinteoir amháin rud éigin de ghlan mheabhair dom agus muid ag déanamh cuntas ar na daltaí gach lá, leis an duine beirt triúr ceathrar cúigear seisear seachtar ochtar naonar deichniúr. Agus níl a fhios agam an gcuirfeadh sé sin cúpla cuimhne do dhaoine eile. Seans gur tú féin a bhí ann, Réamonn, sea. Tá mé, like, tá mé comh buíoch as an eispéireas a bhí againn agus muid ag dul, ag dul, like, i samhradh gach bliain ar feadh, is dócha gur chaith muid cúig bliain, cúig samhraidh, sa Ghaeltacht. Like, like, tá sé iontach go bhfuil na cuimhní ann go bhfuil, go bhfuil an aimsir an chuid is mó den am go maith you know go raibh muid amuigh ag snámh, go raibh muid amuigh faoin tuath agus gur thaitin an rud go mór mór liom. Rud is dócha like ba you know ba dhalta bunscoile Phobal Feirste mé ag an am agus like an rud is dócha rud a chuireanns beagainín aiféala orm agus mé ag smaoineamh siar ná you know bhí an cuid is mó de na daltaí ag foghlaim Gaeilge don don chéad uair go háirithe agus iad you know a haon déag, dó dhéag bliain d'aois agus cé go raibh muidinne saghas líofa toisc ah you know mar gheall ar an oideachas a fuair muid trí mheán na na bunscoile ní raibh muidinne chomh muiníneach saghas an an Ghaeilge a spreagadh idir na na daltaí ah difriúla. Agus sin is dócha deacracht a bhí ann agus iad, you know, ní raibh siad siúd ach ag tosnú ag foghlaim but you know bhraith muidinne go raibh muid saghas um ní raibh muid muiníneach as you know um go raibh Gaeilge nó Gaeilge you know líofa againn agus um agus bhraith muid go raibh saghas na you know na múinteoirí is na cinnirí ag díriú orainne agus go raibh siad ag éirí míshásta linne mar gheall nach raibh muid saghas you know eisceacht a dhéanamh asainn féin. So cinnte tá go leor leor smaointe maithe ach aiféala orm nach raibh mé níos bródúla you know táim bródúil anois as an oideachas a fuair mé le linn na tréimhse sin ach ní raibh an méid sin bród orm ag an bpointe agus sin an saol, sin agat déagóirí ach sin agat cúpla cuimhne duit ar a laghad. Agus ullmhaíonn tréimhse sa Ghaeltacht tú do go leor atá romhat i do shaol, an dóigh le fáil réidh le daoine, a bheith as baile agus an spreagadh intinne agus spreagadh croí, spreagadh féinmhuinín a thugann sé do 28,000 déagóir beagnach gach bliain nuair is féidir na cúrsaí seo dul ar aghaidh. A Aonghuis, bhí sé thar a bheith spéisiúil ag labhairt leat. Tá tú, mar a dúirt muid, ar do bhealach 'na bhaile ón tSúdáin Theas agus tá's againn go raibh tú i mBurundi. Go dtéigh tú slán abhaile agus go bhfeicfimid thú ar ais in Éirinn gan mórán moille. Go raibh míle maith agat, Réamonn. Go raibh míle.
Slán anois.